ịgbachala ịsụ igbo ekene m unu ndị be anyị eji m n'aka na unu nọsị mma ana m anabata unu tata na agba nke asaa in our series of learning ọ bụrụ na tata bụ izizi ị na-esonye anyị afa m bụ ngozi mmadụ onye nkụzi igbo gị na igbo amaka tv biko na mbụ asị m ka m kene ndị igbo niile ekene pụrụ iche ee unu mere ọfụma ka unu ra bụ ndị na-abịanyela anyị aka deme deme ihe dịka unu nya akọkwana anyị nya akọkwana igbo amaka ma nya akọkwana mụ bụ ngozi ee unu nee anya unu afụ na igbo amaka elugo puku naabọ ya bụ 2000 bụ ndị na-esonye anyị kemgbe anyị bidoro ije unu mere nke ọma unu bụkwanụ ndị ka na-abịa na-ekiri na-apụ biko gbanịa nụ ka unu kụba aka ebe ndị oyibo dere subscribe ọ ya bụ mgbe ọbụla anyị wetara ozi ka i nwee ike wee ruo ya arụ ka ị kwadokwe n'ife anyị na-eme na ọ sọsọ ya bụ ụzọ ị ga-esi wee na-akwado anyị Ana m ekenekwa ka unu ra bụ ndị zitelu m ozi kedu ihe mere na anyị adị ewetezi program unu ewena iwe ọ ka o si wee dịlụ m o nwere ọrụ m bịa bịa jide n'aka ya bụ ọrụ buru m aka ka o si wee buo maka bụ na ọ bịakwu bịa dabanye na mbọsị ezumike nya nya bụ ọrụ bịa mezie ụmụ ihe ndị m na-eme mbọsị ezumike dịka mgbede ọnwa fa mesie nya affect ọ nya ọ nya kpatara ya mana anyị echietego anyị echietego azụ Ya bụ, anyị ebidokwenu. N'izu iri gara aga, 10 weeks ago, bụ mbọsị ikpeazụ anyị wetara the series of learning 6. Anyị mụrụ maka ekene na ala Igbo ya na afa ụtọ dị iche iche di na nwunye na-akpọ. Ọ bụrụ na ị neneghọ ya bụ vidiyo nee anya na the description box m ga-etinyere gị link ị ga-eji wee nene ya. Tata ihe anyị chọrọ ịmụ bụ maka arụ anyị parts of the bodies in Igbo language kedu ihe anyị na-akpọ ya maka ọ bụrụ na a na-anụ hair nail teeth eyes all those things i chee ma na fa enweghị afa igbo ha niile ihe niile ị fụ na arụ anyị nwesịrị ife a na-akpọ ya n'ala igbo n'asụsụ igbo Anyị agaghị amụ sọọsọ arụ anyị ndị a na-afụ anya, ihe dị ka ntutu anyị, anya anyị, eze anyị, na ndị otu ya. Anyị ga-amụnyekwa ife ndị dị anyị n'ime arụ, ihe dị ka mkpụrụ obi, ihe dị ka umeju, maka ọ na-abụ anyị na-anụ kidney, liver, vein, blood, intestines, all these things. I chee ma ọ na enweghị afa Igbo, ha niile nwere afa Igbo. Ya bụ parts of the body anyị ga-amụ nke anyị na-afụ anya, mụkwa ụfọdụ ihe ndị dị anyị n'ime arụ ndị anyị nara afụ anya ka anyị malụ ife a na-akpọ ha ncha na ana Igbo ngwakwanụ ndị be anyị na-etufughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị nke tata dịka anyị si wee kwuo na mbụ na Igbo na-asụ n'onu n'onu abịa n'ife ndị dị anyị na arụ ife ndị obodo a na-asụ abụrọ ka ndị obodo a si akpọ nya bụ o nwee ife ndị m kpọlụ anara afụ anya ime ka m malụ ife ndị be unu na-akpọ ya na the comment section abịa na arụ anyị ihe izizi ị ya-afụ na arụ mmadụ bụ akpụkpọ arụ ya nya bụ your skin ee eh, ọ nya bụ na onye a dị oji onye a dị ọcha onye a na-acha otu a maọbụ na onye a na-acha otu a ọ akpụkpọ arụ gị anụ arụ gị your skin bụ ihe coverlụ ife ndị a niile nya bụ abịa na arụ mmadụ enwere gịnị skin akpụkpọ arụ maọbụ anụ arụ isi head ntutu hair iko or egedege iru forehead nku anya eyebrow ntị ear anya eyes imi nose nti Or achị nti or achị nya bụ your cheek nti or achị cheek. Ọnụ mouth igbiligbi ọnụ lips. Eze teeth ile tongue hmm? ile tongue. Agba jaw

ebe a o nwee ndị na-akpọ ya ikiri aka nwee ndị na-akpọ ya ee eh, ikpele aka nya bụ your elbows mkpịsị aka fingers mbọ aka nails your nails mbọ aka back azụ kịta anyị agbadatabago na arụ m ndị ị gaghị afụ anya maka na anọ m ana ihe dị ka afọ stomach otubo navel ukwu waist buttocks ike mpata ụkwụ laps ikpele knees ụkwụ legs ikiri ụkwụ nya bụ your foot mbọ ụkwụ toes mkpịsị ụkwụ your the, to, the fingers in your, in your toes heel Nya bụ ikiri ụkwụ. Ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ịkpọ ife ndị dị anyị n'ime arụ anara afụ anya maka na oge anyị na-emezi kwarapụ kwarapụ. Abịa n'ime ime arụ anyị enwelu ụbụlụ brain, enwelu blood ọbala, enwelu mkpụlụ obi nya bụ heart, enwelu intestine mgbili afọ, vein, akwala, enwelu kidney nya bụ eke enwelu liver nya bụ umeju o nwee ife ndị ọzọ anyị na-echetaghị biko mee ka anyị malụ na the comment section ngwakwanụ igbo nwe m ọ ya adịkwa n'izu ọzọ nya bụ izu ụka na-abịa abịa ụbọsị anyị ji ewetakwala unu series of learning igbo bụ sọ mma